obineluigwe nke ịtọ anyị nọ n'ebe wee na-ekene gị chineke anyị na-ekene gị n'isi ụmụ anyị bịara n'egbu ụmụ anam ndị chọrọ ka wapụta mgbanwe iwe dị iche iche na anam wee na-agasiga anam niile bụ mmụọ land iwe na-eme na anam anyị sịrọ maka wa gbasị anyị ọ adịlịba mma nke a gosiri na anyị nwere mmadụ chukwu wee na-asị gị mee ka obi ụmụaka anyị dị etu a ka ndị nwa na-ese iwe ọzọ bụ iwe niile ka ọ na-anụ mmadụ iwe bụ iwe dị anam mkpa emere iwe anam wee bụrụ ezigbo obodo ya bụ na ije wa bịara bụ ije nwa ugwu ọ dịlịba mma dịlị anam mma ije unu bịara na be m chukwu egozi unu chukwu egozi unu chineke emela unu iwe iwe dị iche iche chineke egozikwu unu anam chineke eme ka ebumnuche unu ka o mezuo n'awa jizọs kraịst bụ onye nwe anyị

ọka maka nọ nọ a ndị be anyị ekenego m unu dịka ka m kọwara na mbido na anyị bụ ụmụ anam kpọkọrọ onwe anyị ọnụ anyị ebiro n'ofu ebe mụnwa ebi m ikeja Lagos e nwere ndị bisikwa Abuja ma ebe ọzọ eri mbọsị ụka Eri mbọsị ụka ka anyị si gaa n'ime anam anyị ejego ụmụem jee oroma jee ụmụdọra jee ụmụikwu mmịata ka anyị si wee bịa ya bụ na nke mbụ bụ na anyị kenere ndị ụmụọba nabatara anyị daalụnụ rinne iwe anyị ji bịa mma abịa ọsọ nke a na-akpọ run down na mba anyị ọsọ dị topics before anyị ebidozie tụlibezie ngwongwo enwere ndị otu anyị ndị ọzọ nọsi n'ezi ma ọ bụrụ na wa bịara uwe okwu a ka anyị ji wee bịa nke mbụ dị ka ibie bụ maka ụmụnne anyị ụmụ ole na ụmụ agbọghọ nara ejezi akwụkwọ ndị na-abanye na di n'oge na-eruro eru ya na ụlọ akwụkwọ anyị ọ bụ na anyị enweghịzi ndị nkụzi anam maka na-egwu aghọ iwe kụzie n'onye ọzọ so ụmụnna anyị ụmụ ụlọ anyị nwa na-abanye na di n'oge na-eruro eru ndị otu anyị anyị emegide nna anyị gwa isi bụ ọ bụ na isi na ya adị mgbe arọ iri maọbụ mgbe arọ tete nwere nwee di ịbanye n'ibe ndị nwa na ọnụ ebe nwa na ọ bụrụ nke eme ka ebe nwa mgbe arọ nke asị na ọnọ nkịtị na ọ dịrọzi anyị mma na ibe nne ya anya ndị oyibo na-akpọ investigation anyị mere anyị chọtakwuru na aka ndị nne na nna dị na nya bụ ibe ọ bụrọ sọsọ na ụmụ alọ anyị anyị achọzi ije akwụkwọ na o nwere ndị nne na nna ọ bụlụ ba na-asị nwa ba jebe na ibe gị ejebesiri ya bụ obu ụzọ n'okwu anyị ji bịa sị ka anyị na kpaa nkata nke ịbọ dịkwa ya bụ maka ụmụnne anyị ụmụ alọ anyị ụmụ ikolobịa anara ejezikwu akwụkwọ anyị niile chọziri ije ebute ego anyị asịrọ mba na ije n'obodo oyibo obodo oyibo dị mma mana gụsịrị gị akwụkwọ opekata mpe secondary school ka i nwee ike na-ede aba gị ị gụkwuo ihe edere ede n'ebe ọ ọ bụrọ Anam ka a na-asụ n'ebe ọ ị hụ ihe edere ede asị gị abana maka ịbanye n'ebe ọ ebe gbuo gị mkpotu ụmụnna anyị ụmụ ikolobịa na maka oge anyị nọ na mmegbu ndị nna na-asị na

na anyị na-akpọkwu ndị mmewe ụmụ okpokolo maka na nke m nọ on my own m na-eme program ndị youth anyị nwa nọsị na Facebook mana ihe anyị ji si ka anyị weta ya n'ụlọ bụ na anyị need cooperation as in ka anyị gwa ndị mmewe na ụmụ okpokolo ka a mara eji nye ya ka ọ kwụsịkwuo n'iwu ụzọ iwu na-abụ ka anyị chọrọ ka ndị be anyị nyere anyị aka nke okwu n'ime iwu a bụ

na ọ bụrọ everybody nwere the mental capacity ịbịa n'ọfụ ebe ibe kwa mbọsị kwa mbọsị ọdịrapụta onwe ụlọ ka ya meke na ibe ọrụ nke ikwu anyị sịkwa ka ndị nwe obodo ndị nna anyị ka unu na-enye anya bụ ibe nwe na-eme ụwa bụ mkpamkpa ego mbute na-akpa n'obodo anyị maka na ọ bụrụ unu bụ ndị nna na nne nwa nwe obodo echere aka wọlịa nne na ime ya dakwasị Anam na-emegide mmadụ esiri ibi ya gwale gwale ofu n'ime ndị nwa anyị si na ọ dịrọ anyị mma bụ ibe ụmụnna anyị na-eme bụ nke na mmadụ chere ije lụọ ọrụ ka nne mba ama dịka ọ bụ na nwoke nwee nọ nne onye ma awa ji basị m na-amata eke mba lụsi ọrụ bịa lie nke m lie nke na ọmụ na ya ka okwu dị okwu adịrọlụ mmụọ mụ na mmụọ ọba ọ bụrụ na anyị emedogo na ya kpatazia n'udo na ọ chọrọ nọọ iwuzi anyị gbuo onwe anyị na ọ bụrụ ife onye mgbu onwe igbuo maọbụ igbuo ya maọbụ igbuo si na ị na-abọ mbọ ife a nya bụ nzuzu ka ọ bụ ma ndị ure a nọrọ n'ụlọ ewu a nọrọ n'ụlọ biko nụ Ndị be anyị nke ị na-arụ ụmụ ụlọ anyị ji anwụ na amụrụ m na anam too na anam gụọ akwụkwọ na ife niile m mere bụ na anam bụ arakata ka m bidoro iti egwu bụ na mmụọ m ka m lọnchị my first album emekete si na anam na ikolobịa nwụrụ ebe eburu ozu ntorobịa na obere akpa alị anyị baba nne m na oyi a na-atụ ọ bụ na enyi oyi a na-atụ gị mana ka ọ bụzi na nne ọ nọ 20 years 30 years 18 years ụmụ ụlọ anyị mana ife anyị chọpụtara na aka ndị nne na nna dịkwa ya ọ bụrọ sọ ụmụ ụlọ anyị nwa sọsọ ba n'aka ndị nne na nna dị ya maka na jebe na ibe gị ejesigo jee nwee di ibe gị ejesigo lekwa na ọ ma na ọgbọ gị nọ n'ọnụ o so n'ihe na-ebute ife nwa ya ka o ji bụ na anyị kpọrọ nne kpọọ nna kpọọ ndị nwe obodo kpọọ ndị nwe ego kpọọ ụmụ ọla ala si na ka anyị nọrọ kpa nkata eji m uche na-ele anya nne maka ndị otu anyị ndị na-ekwusi okwu ndị ọzọ mana mma akpọkpọiterigo ụmụ ụlọ anyị anyị na-abụ onye bụ ada anam aka arụ nakwa onye otu anyị ọzọ bụ nwa mmụ arụ a na-akpọ onyinye ba bịa ma kọwa onwe ha ma kwuo ihe ha nwere ikwu tupu mụnwa abịazia conclude onye ka ndị na-egbu n'ụlọ oge nne